henry chipembere anakwanisa bwanji kuthana ndi ayuda amene anabwera kudzatilamulira tinamvako za federation of nyasaland and rhodesia ena amatiuza kuti kamuzu ndi amene anathetsa koma mukafufuza mbiri yeniyeni henry chipembere ndi chisiza brothers ndi amene anagwira ntchito yotamandika simungakambe za ndilande osatchulapo henry chipembere ndi amene anawaphunzitsa anthu akumeneko zipolowe kuyambira 1934 adolf hitler anayika malamulo osala ayuda ku germany amawaletsa kupita ku sukulu no employment analandidwa katundu amaletsedwa kuimba foni kukwera masitima komanso hitler ameneyo anauza anthu a- a ku germany kunena kuti asamagule mabizinesi a ayuda by 1938 ambiri anathawira kunja ngati marefugee ayuda oposa 3000 anasamukira ku zimbabwe ndi zambia anatsegula mafamu mafakitale ena analowa ntchito mboma komanso panali ena anayamba ndale 4.8% ya asilikali a federation anali ayuda komanda wa air force ya nyasaland and rhodesia mr h baron anali muyuda mapailoti 78 a ndege za nkhondo analinso ayuda 65 mwa asilikali amenewa anabwera ngati marefugee ochokera ku germany world war 2 itatha mu 1945 ayuda ambiri sanabwerere kwawo analowa ndale ndi kukhazikika mu zimbabwe komanso zambia mwachitsanzo 1956 roy welensky anakhala prime minister wa nyasaland and rhodesia nayenso anali muyuda koma anali wankhanza komanso wokumva zake zokha geoffrey colby anabwerera kwawo ku britain mkulu ameneyu atangosankhidwa arthur benson gavana wa ku zambia analemba kalata kwa kwini kudandaula za welensky ngakhale boma lachitaganya ambiri anali Ayuda. Federal MP wa ku Harare anali Muyuda. 1958 Minister of Education komanso Health wa dziko la Nyasaland and Rhodesia anali Ayuda. Minister of Education ameneyu dzina lake anali Benjamin Disraeli Goldberg. Henry Chipembere anaphunzira pa Blantyre Secondary School. university anapangira ku south africa atabwerako anayamba ntchito m'boma ngati assistant district commissioner wagwirako ku zomba mangochi komanso dedza 1954 anayamba ndale ngati membala wa nyasaland african congress chipani chimenechi chimatsutsana ndi welensky pa nkhani ya federation henry chipembere anayima nawo pa chisankho cha phungu anawina ndikukhala mp woyang'anira ku southern region komabe moyo wake sumakhutira ndi mmene maafirika amakhalira 1958 chipani cha nyasaland african congress chinayamba kampeni yofuna kuthana ndi welensky Orton Chirwa, Yatuta Chisiza, Kanyama Chiume, Dunduzu Chisiza, Aleke Banda, Kamuzu Banda komanso Henry Chipembere ndi amene amatsogolera. Komano akatakwe enieni amene amapereka chiopsezo kwa atsamunda anali Chipembere ndi Yatuta Chisiza. Amati akaima pa msonkhano ndi kulankhula dziko lonse limatekeseka. 25 January 1959 anyamata amenewa pamodzi ndi Dunduzu anakumana mkachipinda komata ku Limbe kukambirana mapulani ofuna kupanga zionetsero Welensky atadziwa anatumiza asilikali kuchokera ku Zimbabwe ndi kubwera ku Blantyre kudzapereka chitetezo mukunena kwawo kudzera m'manyuzipepa akuti Chipembere amakoza chiwembu chofuna kupha atsamunda 3 weeks later pa 20 february chipembere anachititsa msonkhano ku ndilande ndikumema anthu kuti aukire atsamunda mapeto a msonkhano umenewu anthu anakwiya kwambiri misewu yambiri ku blantyre inatsekedwa komanso magalimoto anaphwanyidwa Pofika 3 March, zinthu zinafika povuta kwambiri. Anthu 54 anaphedwa, ambiri mwa iwo anali atonga ochokera ku Nkhata-Bay. 72 anamangidwa. Henry Chipembere, Yatuta Chisiza, Aleke Banda, Dunduzu Chisiza komanso Kamuzu Banda anatumizidwa ku Gwelo prison. Ali kumeneko zambiri zachilendo zinachitika. ukathyali wa kamuzu wofuna kupusitsa malawi unayamba kuonekera pamenepa tikamanena kuti kamuzu anali imposter sikuti timangolota zimakhala ndi umboni anthu amenewa anamangidwa pa 3 march 1959 anakhala ku ndende kwa nthawi yayitali pa 21 january 1960 harold macmillan prime minister wa britain anabwera kudzacheza anafika ku nyasaland ku zambia komanso zimbabwe pamene anali ku harare ankafuna kumana ndi kamuzu ku prison komano welensky anambloka tonse tikudziwa kuti welensky amadana kwambiri ndi kamuzu ndiye iyeyu amamutenga kamuzu chipembere ndi anzake onse aja chimodzimodzi koma dziko la britain motsogozedwa ndi prime minister ameneyu harold macmillan amutenga kamuzu ngati special treatment anachoka ku britain ndi kubwera ku harare kuti akakumane ndi kamuzu ku prison koma welensky anambloka mkanthawi kochepa anapita ku zambia kumene anakakumana ndi sir glyn jones zimene anakambirana sitikuzidziwa from there tinaona mp wa labour party wochokera ku britain dingle foot anapita kundende kuja pamodzi ndi glyn jones kukacheza ndi kamuzu mwachidule anthu awiri amenewa glyn jones komanso mp wa britain ameneyu dingle foot anabwera ndi uthenga wochokera kwa queen pamene amacheza ndi kamuzu sanadziwe kuti muselo muja munayikidwa ma recording machine welensky amamva chilichonse pogwiritsa ntchito wiretap tikukumbukira bwinobwino zimene anayankhula welensky utangotha mkumano umenewu chingerezi chake ananena kuti i heard about the secret conversation its about duplicity betrayal and appeasement ndi nthawi yake yomweyi pamene federal mp wa dominion party anaulula mu parliament kunena kuti kamuzu sanali m'malawi abale ake aku kasungu anachita kugula zimenezi ndikulankhula si ine zinayankhulidwa mu parliament ya federal ku salisbury kamuzu atakumana ndi nthumwi za queen anatulutsidwa mu april 1960 komano chipembere ndi anzake anawasunga komweko miyezi 5 yonjezera Atsamunda, ngakhale Glyn Jones anafotokozapo poyera kunena kuti Henry Chipembere pamodzi ndi Yatuta Chisiza ndi amene akupereka chiopsezo. Ndiye pamene amakambirana ndi Kamuzu mwachinsinsi anatulutsidwa mu April 1960 komano Chipembere anamusungabe kwa miyezi 5 anatulutsa mu September. Three months later atatulutsidwa anapangitsa msonkhano ku Rumphi. Chipembere anayankhulanso mawu osakhala bwino. ndikhoza kupha mtsamunda in just 2 minutes ndi mawu amenewa welensike anatuma apolisi anammanga ndikumutsekera ku zomba prison kwa zaka ziwiri atatuluka 1963 anamusankha kukhala minister of local government kenaka anamusintha ndikukhala minister of education mwezi wa juni 1964 henry chipembere pamodzi ndi yatuta chisiza anapangisa misonkhano ku lower shire kumeneko ankalimbikitsa anthu kunena kuti athane ndi anthirakuwiri komanso nyasi za dziko lino amanena mawu amenewa chifukwa cha anthu ena amalawi amene amagwirizana ndi atsamunda malo momenyera ufulu ndi anawuza anthu akunsanje ndi chikwawa kunena kuti athane ndi anthirakuwiri komanso nyasi za dziko lino titalandira ufulu 1964 henry chipembere anayambana ndi kamuzu nkhani zomwe zinavuta kamuzu anali pa ubale ndi atsamunda komanso apwitikizi ma civil servant achikuda amalandira losalale poyerekeza ndi azungu komanso zipatala za boma anayamba kulipiritsa chipembere ndi anzake anayamba kutsutsana ndi kamuzu pa nkhani zimenezi udani umenewu unakula ndi kusanduka nkhondo henry chipembere mothandizidwa ndi bodyguard wake solobala anagalukira anamanga kampu ya asilikali ku makanjira boma la mangochi anamenyana ndi mcp kwa miyezi 6 pomaliza henry chipembere anathawira kunja evans silombera ambiri amangomutchula kuti solobala koma dzina lake lenileni ndi evans silombera kwawo kunali ku zomba ameneyu anagwidwa ndi kumunyonga anaphedwa pa 1 februwale 1966 mtembo wake unaponyedwa ku dziwe la ng'ona henry chipembere anathawira ku tanzania ndi kukatulukira ku america anamwalira ndi kuyikidwa komweko atadwala diabetes 1975 ameneyu ndiye freedom fighter weniweni amene anathetsa chitaganya anachotsa mantha anthu akundirande ndi kuchangamutsa dziko lonse pa nkhani ya mademo manda akamuzu aja tinayenera kumangira anthu ngati amenewa koma zachisoni ndikunena pano mtembo wake unagona ku america yatuta chisiza amene anali mnzake amene amalimbitsana mtima mtembo wake uli m'mimba mwa ng'ona a mcp amatinamiza kuti yatuta chisiza anamuyika ku zomba prison takhala tikuwafunsa zaka zonsezi tionetseni nthumbira analephera welensky amatizunza zoti ndi mzungu tinkamvetsa lero ndife tokhatokha katangale kusankhana mitundu kuzunzana kukhapana ngakhalenso kuba